ndikulandireni kulikonse kumene mukutsatira rediyo alinafe mwina mukutheka kuti mukumvera pa 97.1 megahertz fm lilongwe ndi madera ozungulira komanso 103.3 fm uh, kasungu ndi madera ozungulira komanso tikupezeka pa youtube tithokoze kwambiri eric mkwayira chifukwa cha ntchito yabwino imene akuchita kuti zizitheka za pa youtube ndialandire bambo louis chikanya father mwaswera bwanji taswera mwaswera bwanji sam ndaswera bwino zikomo tithokoze kwambiri kuti mwafika munthawi yake zikomo zikomo a bambo chizule mwina atipeze atipeza poti amachokera kutali ma- mafuta ayamba kuvuta Eh, chabwino lero ndi pa 2 novemba 2 novemba 2022 tsiku limene mpingo uh, udakhazikitsa kuti tizipempherera akhristu uh, akufa ndiye lero nkhani imene tikhale tikukambirana ndi nkhani ya uh, imfa ndi mpingo kodi chiphunzitso cha mpingo chimati chiyani pa nkhani ya imfa eh, zimenezi ndi zimene tikhale tikukambirana ndipo tineneretu pano kuti tilowenso mmoyo wathu wa anthu tsiku ndi tsiku chifukwa timatenga nkhani mmene ilili ku mpingo ndikuibweretsa mmoyo wathu ndi cholinga chakuti tiphunzirepo kanthu. Kodi anthu tsono imfa akumaiona bwanji? Kachitidwe kathu ka zinthu kamakhala kotani? Bambo Louis Chikanya, ndakulandirani kale koma mwina inuyo simudalandire omvera ndikupatseni mpata kuti muwalandire amene akutitsatira. ayi omvera tikulandireni mpulogalamu imeneyi ya lero ya catholic perspective pamene tikhale tikukambirana kugawana kukumbutsana zokhudza imfa chabwino monga tichitira nthawi yonse bambo eh, nthawi zonse eh, lero mwina muli ndi zida zanji zimene zithandizire kuti mwina timvetse eh, chiphunzitso cha mpingo pa imfa uh,
sipangakhale zina kupatula bible komanso katekisimu katekisimu eya katekisimu uh, buku la katekisimu ndilofunika bwanji mu mpingo wa katolika zofunika kwambiri chifukwa maphunzitso a mpingo onse ali mmenemo Mhm. zimene timazikhulupirira zimene timazitsatira pa chikhulupiriro chathu Mhm. zonsezo zili mmenemo chabwino ndiye nzofunika kwambiri kuti mkhristu aliyense Mhm. akhale ndi katekisimu kuti Chabwino. azizikumbutsa nthawi zonse kuti paja chiphunzitso chakuti chimati chani chabwino eh, kumakumbutsa chabwino Mm. Ah, abambo eh, mwina tiyambe potere kuti nkhani ya imfa ndi nkhani ya chisoni kwambiri eh, tiyerekeze zawagwera wena ah, sitinayambe kulowa kuti timve zenizeni chiphunzitso cha mpingo komano kuti eh, anthu kulira kulira pa maliro eh, mpingo umadana nazo kapena Ya, ndikonze kuti mwanena kuti nkhani ya imfa ndi nkhani ya chisoni kwambiri ayi Eh, osati ya chisoni siyenera kukhala chisoni kwa mkhristu aha eh, iyenera kukhala nkhani ya chimwemwe ah ah ehe mhm eh, chifukwa nanga mukaonana naye bwanji Chauta okay kodi inu simukhulupirira mulungu kodi ehe ndiye simufuna kuonana ndi mulungu chabwino simufuna inuyo mukufunsano ine inde ah ine nkhoza kukondwa kuona ndiye muona mkaonana naye bwanji chauta Ah, osati mmene ndilimu ehe kufunika mufe oho eh ndiye mkaonana nchauta so ni nkhani yokoma
ayi msatero simukhulupirira chauta tu tikuchotsani ku radio kuno tu ah ah ko kuno kuyenera kukhala Okhulupirira okhaokha, eh. ah Eh, chabwino ndiye ndikufunsani tsopano m'malo mwa onse amene atitsatira eh, kulira ndi nkhani yachisoni ndithu kulira basi chabwino pamaliro abambo ndithu tikhale achimwemwe pamaliro koma ndikumvetsani Oho.
zimene mufuna kutanthauza Chabwino.
Eh, komanso ndikhulupirira mukundimvetsa zimene mufuna kutanthauza e, kwambiri i- ineyo ndiye ndakumvetsani kwambiri kuti mu e, chikhulupiriro chathu tikuyenera ndithu kukhala odziwa zimene zikuchitika aha komano inunso mwandimvetsa ndiye mundiyankheni pa umunthu chifukwa amene atitsatira sakatolika okhaokhayi Yeah. ehe ndiye komanso anthu ena kuti mwina sakhulupirira zimenezi kuti amvetse imfa pakati pathu ndi chinthu chowawa chabwino pa umunthu chinthu chowawa timadandaula timalira chabwino chifukwa chakuti timadziwa kuti m'bale wathu amene watisiyayo mzathu amene watisiyayo kholo lathu amene watisiyayo mwana amene watisiyayo sitikamuonanso kaya amatipatsa zabwino kaya amatichitira zabwino nchodziwikiratu kuti basi kuchokera kwa iyeyo Za- zatha zabwinozo chabwino chimenecho chimene chimaliritsa kwambiri wanthu chabwino kuti ah, sitikamuonanso chabwino eh.
tathokoza kwambiri bambo Louis chikanya komanso ndilandire ah, father elias chizule eh, bambo eliya muli bwanji ndili bwino samu kaya iwe bwanji Eh, ayi ndili bwino
ndili bwino samu iwe bwanji okay Eh, chabwino nda- ndaona ndithu kuti
ya pamene bwanji excellent part.
ya Clear. ah, apa ndendera ndidwadi ndili bwino kwambiri samu kaya uli bwanji ayi ndili bwino Ndithu, ndithu. Ah, mwina nkuwapatsako moni omvera nkuwalandira program ayi ndithu ah, ndingopepesa kuti ah, ndimayesayesaso kusaka mafuta omwe aja Pepani. Ola ndebe nzathu ah, mabwezi. papa at least ofikira ndapezako Ehe. eh, ndiye kuti tikamaliza tione kuti titani Chabwino. pataona anzathu ayimayima msewumu Adakali mu- mwina tingojoyina kuti tione kuti at least pamene muchokere pomwepo pomwepo apa pageti pathu pomwepa Eh. angotisiyira kampata pageti kuti tilowe mkati muone pali queue imene yangoyimayima ndithu ayi ya so omvera ayi ah, mulungu watikomera mtima kuti eh, eh, program tichite nawo Eh, tikuthokoza mulungu ndipo ndikukhulupirira kuti tili limodzi mpulogalamu iyi zikomo kwambiri bambo tayamba ndi bambo Louis Chikanya kungofotokozerapo kuti uh, kodi imfa i- imamveka bwanji pakati pathu komano zapezeka kuti bambo anayamba, anayamba ndithu ndi kufotokoza kuti iyayi uh, ndi tsiku la chimwemwe la imfa koma ine ndinakakamirapo naye bambo musatero ndiye amafuna kundichotsa kuno ati ayi sukhulupirira mwina uchokera oho Mhm, ndiye mwina mkhoza kuyambira pamenepo bambo eh, mwina ndi tsiku la chimwemwe bwanji ya kuti imfa ndi tsiku la chimwemwe Mm. um, iwo munafunsa kuti funso lanji ine ndinafunsa kuti kodi kulira pamaliro mpingo umakana ndiye ndinanena kuti ah, ndi tsiku la chisoni tsiku la imfa tsiku limene kwachitika imfa ndi tsiku la chisoni ndiye ena anatsutsa kuti ayi tsiku limene chani la chimwemwe okay ineyo mwina ndiyankha mwa mtundu wina kunena kuti uh, imfa imatipangitsa kuti tisiyane ndi mzathu kapena m'bale wathu e, ndi chimenechi chimabweretsa ndithu mantha kuti kodi moyo ukhala bwanji opanda m'baleyu opanda mzangayu chifukwa anthu apachibale ndikukhulupira samu amakhala anthu amene no- normally mmakhala close mmakhala olumikizana kuthandizana cheza kukhalira limodzi moti ukasowa mwina kakhobidi umayamba waona kuti "Ah, ndiwafunse asisi ndiwafunse achimwene ndiwafunse amama ndimfunse mwana wanga ndiye kusiyana ndi munthu woteroyo amene mmakhalira naye limodzi ndi chinthu chimene chimabweretsa mantha kodi moyo wanga ukhala bwanji tsopano anthu ambiri anakula mwina ndi moyo umene wonati amathandizana mwina ndi mwamuna wawo olo mkazi wawo ndiye wapita wachoka sadzakhala nayenso that brings a lot of um, fear and mantha and it bring because fear ndi mantha ndi zija eh, pachingereza amati emotion i don't know kuti pachichewa tinkati kuti chani so emotion kukhudzika mwina eh kukhudzika eh nde as an emotion nde uh, timati uh, reflex mm, imene imabwera ndi ngati kulirako eh, kuli- reflex action tsopano reflex action ya thupi ino kuti no munthu Res- chano amandithandiza uja response imene thupi imene lima- limayankhira eh, kuti zimene chachitikacho ndeno kulira ndi njira imodzi ena amalira ena atha kupanga bp kumene eh, thupi si kuti umachita kufuna kuti ndipange bp B- B- bp imangobwera chifukwa choti imi atini mwana wanu uja wamwalira iyi basi ti toyaya kuona kuti ndi amene amatumeza yafetereza ona so pali kulirako ena mwina amakhumudwa chabe ena they will be fine in control komano ena Misala kumene nkuyenda. ena misala kumene eh. chabwino Ah, ndiye tibwere ndithu ku chiphunzitso cha mpingo komano timafuna eh, tingoyambepo ulendo wathu wokambirana nkhani za imfa lero ndithu pa tsiku limenenso mpingo ukutipempha kuti tipempherere eh, anthu onse akhristu akufa eh, tsopano pali sam mwina titi si tsiku la lero lokha koma mwezi wonsewo wa novemba aha nditayamba tifotokozereni nditayambapo ntchito ifeyo timadziwa kuti pa 2 novemba ndi tsiku lopempherera akhristu akufa bambo mukuti ndi mwezi wonse ndi mwezi wonse uh, mwezi uno wa novemba uh, mukuona kuti mwezi watha timakamba za kolona eh, marian month uno ndi mwezi wokumbukira anzathu amene anatisiya eh, ah, nde mwezi umenewu timauyamba ndi chaka cha oyera onse chimene tinali nacho dzulo ndi chaka chachikulu kwa uh, kumpingo chifukwa chimakhudzana kwambiri ndi chikhulupiriro cha chikatolika kuti akatolika timakhulupirira kuti moyo suthera pa imfapo pamene anthu amaopapo komano umakhala ngati chiyambi cha moyo wina and anthu amene anachita bwino amakhala kuti apita uh, ndikukakhala pamodzi ndi mulungu ndiye poyamba mweziwu timauyamba ndi that feast kuti those who have done well tiwakumbukire tiwachite celebrate ndipo tiwayike apo ngati anthu amene achita bwino and then ife we emulate uh, their life ngati ma examples komanso tipempherere tiwape- tiwapemphe iwo they should be like kuti our intercessors then from 2nd november mpaka mwezi wonse, ndi kuti timalimbikitsidwa ngati Akatolika kukumbukira uh, anzathu amene adamwalira. Chabwino. So it's the whole month. Why the whole month of November? It's simply uh, traditionally ku chikhulupiriro cha Chikatolika kuti no timati mwezi ujeni chaka chikutha the liturgical year, year ends in the month of November. okay.
chaka chikutha mu november komanso mu november momwemo timayambapo tu uh, chaka china chimene chimayamba ndi nyengo ya advent iyi ya season ina Chabwino. so zimakhala ngati uh, kulumikizana kwake nkunena kuti ngati moyo wa padziko pano ndi moyo uno tili nawo pa, pa, pa pilgrim life ino ndipo timasunthirano ku moyo winawo so mu life uh, of the church liturgy ndiye kuti tikumaliza season ina ndikuyamba season that's why the month of november was put kuti tizikumbukira ndi kupempherera anzathu anamwalira Chabwino. uh, osati akatolika okhaokha but anybody we, we, we remember you know all those who are departed so and uh, monga ndikunena kuti tsiku lilonse mwina eh, kapena nkanayankhula patsogolo koma we are encouraged kuti mwezi uno tikumbukire anzathu amene anamwa kaya amene tinangokumana nawo ana they made something or tinangokumana nawo not only mwana wathu kapena mayi wathu but we pray as a, as a, uh, for everybody even including ngati church you know uh, kuti akumbukire amenewo chabwino so this is a particular month for the dead Chabwino. Yeah. A, a bambo Louis Chikanya tiyembekezere zotani ku miphakati m'mwezi umenewu? Ine koma mmene ndimabwera m'programu iyi ndithu ndinabwera ndi za tsiku. Ndimangoganiza kuti ndi lero. Nde bambo ah, Chizule andisintha pano eh, kuti ndi mwezi wonse. Eh, mpingo ukuyembekezera zotani kuchokera kwa Akhristu kuchokera mwina ku miphakati eh, ndi eh, magawo onse kumabwera kumtunda ya ndi zoonadi eh, mwina vuto lanu mwina linaku- nakuzaswa en- enanso kutheka mkutheka maganizo choncho kuti a basi za- zatha lero Eh, eh, eh. Eh, yayi tangoyamba Oho. tangoyamba mwezi onsewu Mhm. ukhala kupempherera ah, amene anatisiya Chabwino. choncho eh, ngati banja miphakati tingathe kupanga kuti tsiku lilonse kumakhala nsembe ya misa tsiku lilonse Mhm. eh, tizikapempherera abale athu tika maina tika- tikasiya maina ku chalichi Eh, lero tikapempherera awa mawa tikapempherera yawo ndi ena onse amene ngakhale sanali abale athu kupempherera wina aliyense Eh, okhulupirira eh, mwina tikamba patsogolo pano kuti ah, ndiye kuti tidziwe kuti munthu samakhulupirira mulungu
tikamba Yeah, so I think mwina- tikamba kutsogolo ndingopitiriza mwina ena atha- musanapitirize Eh.
koma mwina muyiwala komabe simuyiwala chifukwa izi ndi zanu izi inu abambo chizule Eh, ndimafuna kunena kuti ndi mmene mwakambira ndiye kuti kwa amene mwina lero adzidzimuka ah, amvera pa wailesi kuti oh 2 november ndi mwina anali ndi nkhawa kuti zatidutsa uh basi taphonyelani ndikupempherela abale athu mukufuna nthawi zonse ndiye kuti mawa kupita mtsogolomu akhoza kupita ku nsembe ya misa mwina ukapempha misa ndi mwina olo kuwapempherera paokha kumene olo Mpaka- suku mpaka pa 30 november mpaka pa 30 november Ehe. yeah.
so timapempherera akufa chaka chonse but this Particular. month ndiyoti ino tilimbikitse kwambiri zimenezi Nchifukwa chake ndinanena ku- ngati ifeyo ku- ku- kwathu ku parish yathu ku Chitedze Yeah, chabwino. lero mmawa oh, misa sindinatsogolere ndine ndi abambo Ntapaonga koma anatsindika nkhani imeneyo of course tinakambirananso tiwalimbikitse akhristu kuti um, ngati mmene timachitira kwathu no, we were not saying kuti everybody can do that koma ife mwezi wa november timanena kuti misa munthu amapempha misa uh, umayenera kubweretsa timati cha, cha, cha wansembe Stipend. stipend Mm. mm. koma mwezi wa november ife timanena kuti aa no stipend koma mwezi wonsewu muzibweretsa mayina chabwino ndiye tizipanga kuti lero tipemphererawo Okay. mawa tipemphera- pe- bweretsani mayina as many as you can amene tiwapempherere so this month every morning mass uh, timapempha akhristu abweretse mayina awo tiwapempherere but kupempherera anthu akufa ndi chinthu chimene timayenera kuchita nthawi zonse komanso iwowo ngakhale isakhale misa yokha even mapemphero awo amene amachita sanagone akadzuka akhristu paokha akumbukire abale awo anzawo anthu amene anakumana nawo Chabwino. Ah, yeah. so uh, ndimangofuna ndipange chip in in that kuti Mwabwino as bwino. parishes you can do many things ena amapeza tsiku lopita kumanda ah, ngati mandawo amavomera mafumu kuti mupite nkukapangako mapemphero ngati ife ansembe asistere abrother a diocese ya lilongwe sitikumbukira anzathu amene anamwalira pa 2 pamene mpingo umakumbukira akufa onse we have a particular date i think father chikanya can remind me kuti chaka chino tipanga Pa tsiku eight. liti. pa 8 so ndikuti pa 8 tipita kulikuni ife tikakumbukire ansembe masistere mabrothers ndi atumiki ena amene agwira kunoko koma it, it doesn't mean kuti ngati simunakwanitse pa 2 november ndekuti basi zatha Okay, ayi okay. ndithu choncho eh, nkuthekanso mwina m'maparish kupanganso nsembe ya misa kupatula kuti lero ndi a oyera onse koma pophunzira mwina ndi mmene akuchitira a archdiocese kuyika tsiku lake lake parishinso mwina ikhoza kuyika tsiku lake lake Yeah. kupempherera a- a- atumiki a mmenemo a mmenemo amene ena anakhazikitsa um- odziwika odziwika you cannot manage everybody Yeah, sure. but at least ena you- you chabwino can do that. okay nde tayima kwambiri pa nkhani ya kupemphera ndikofunika bwanji kupempherera anthu oti adapita shuwa nzothandiza wa- bambo Chikanya kumpempherera munthu oti munoti wina aliyense olo osamudziwa kumpempherera nzothandiza ya eh, pa nkhani ya kupempherera amene anatisiya Mm. eh, kapena kumene amene akutisiya kumene Mhm. ndi nkhani yofunika kwambiri chabwino eh, tika- tingathe kulowa baibulo immediately pa nkhani imeneyi chabwino kupempherera amene anafa Mhm. tikalowa baibulo mukatenga buku la mafumu chabwino 1 mafumu komanso 2 mafumu kumene Mhm. uh, choyambirira kupemphera mm? kupemphera It's, uh, you ask you are asking kupemphera you are asking on behalf eh, kupemphera Oh, kupempherera Aha. mateloso kupempherera Mhm. Eh, ndiyoti winayo sakutha nde iw- inu amene mukutha mukumpangira munthu uja nde mukapita pa 1 mafumu 17 17 mpaka na 22 uh, prophet elijah anapempherera mnyamata amene anafa ma, wa, wa mayi wina wamasiye ana, anapemphera kwa mulungu kuti adzuke anauka Chabwino. kwakufa chimodzimodzinso pa 2 mafumu 4 ndi 8 kulekeza 7 akufotokoza nkhani ya mneneri elisha anachitanso chimodzimodzi kwa mzimayi mwana wa mzimayi wa ku shumaiti anamwalira, mneneri Elisha anapempherera kuti auke. So kupemphera is- is not limited kwa kuti basi munthu anatisiya basi ting- ah, ah, koma even amene akutisiya kapena you pray for uh, the sick kuti akhale bwino chifukwa kupemphera kupempherera wakufa you want wakufayo akakhale ndi moyo that's the, the point kuti akhale ndi moyo wakumwambawo Kaya kalekale enawo amati kumpempherera ngati Paulo eh, Petulo anakapempherera wina amene anafa nkuuka Isi- iso ngati ambuye yesu anapita kukadzutsa mm, lazaro ndi enanso amene anawadzutsa kuchokera ku- a- atafa Isi- praying kuti munthu akhale ndi moyo so anapempherera anthu kuti akhale ndi moyo wa dziko lino lapansi then we can also pray kuti munthu akhale ndi moyo wa dziko lakumwamba so we pray for the dead chabwino we should pray for the dead chabwino eh, bambo El- E- E- eliya ah, tsopano tiyerekeze kuti ndi mmenenso malembo amanenera kunena kuti ayi tsopano kwatha ndiye munthu uja nanga si wakalandira chiweruzo amuweruza kale mm. e, wapita amuweruza nde timpempherere pali china chimene chingachitike mkati mwa ndimi ngati adapita ali olephera pamaso pa mulungu mm. timpemphererebe ameneyo a- apeze mtendere pamaso pa mulungu ya i think eh, nkhani imeneyo uh, ndiona kuti sindingainene mwa clear cut koma malingana ndi chikhulupiriro chathu komanso malingana ndi zimene mawu a mulungu amati- amatisonyeza zimasonyeza kuti kuthekera kulipo kuti ngakhale munthu pena ndi pena sadachite bwino uh, kuthekera kulipo kuti mulungu atha kumkhululukira why chifundo ndi cha mulunguyo uh, mukudziwa inu kuti ambuye yesu anakhululukira munthu ali pa mtanda pompaja akuti anapachikidwa ndi anthu ena awiri wina amapanga zonyoza winayo ana ah, ya koma se amadzudzula mnzake ya se ifeyo ndife oyenerera kuti tilangidwe komano uyu sanalakwe ambuye yesu anamuuza lero lomwe lino ukhala nane mu ufumu wa mulungu so that person might have been mwina chigawenga chenicheni koma he was saved by the grace of uh, Yesu amene ananena kuti ukhala nane. Zili ngati Samu kuti inuyo mwandilakwira kwambiri, mwandilakwira kuopsa. Mwina ngakhale olo osandi- osandipempha nkomwe, ine nditha kunena kuti "Ah, nda- basi Ndamkhululukira. nda- ndankhululukira. Kapena wina akhoza kubwera kudzanena kuti ayi Samu uja tu Eee wa wa wa wandiuza kuti wakhumudwa koma akulephera kuti abwere pamaso panu komabe wanena kuti ayi iye walakwitsa olo kuti inuyo mwamutuma kuti akandi- kandinenereni so kupempha uh, kulibe malire it is up to the other person kuti kodi akhululuka sakhululuka kaya inuyo i think afa- asamuli pa banja paja Mhm. zimatheka kuti mwayambana ndi akazi anu eh now mwalakwitsa ndinu It is up to the wife whether to forgive you or not pa chimene mwalakwacho you say forgive me anena kuti oh chabwino kapena anena kuti ayi mwaonjeza yeah. so kwa ife ngati anthu kwa mulungu to ask we cannot say tili ndi malire that's the first point it, it is up to god to leave it to him after all we say kuti iyeyo ndiye chifundocho mulungu ndiye chifundo uh, there are so many examples pamene ambuye yesu anaonetsa kumkhululukira munthu ngakhale wolakwa kwambiri um, so we know god is merciful and we can intercede kunena kuti uh, akhululukire ena uh, so it's up to him Chabwino. that's the first thing the second thing is kuti Khalidwe lo- lonena kuti kupemphera kapena kupempha kupempherera anthu akufa ndi lakalekale abambo wafotokozapo za elisha kapena elisha ndi eliya amene anapempherera anthu oti amwalira physically nkuwadzutsa even yesu anadzutsako anthu atatu zima anyamata eh, jairus daughter lazaro ndi uja wa ku naini koma Kudzutsa munthu kwa akufa ndi uko, koma we have also m'Baibulo momwemu Mawu a Mulungu amene amatisonyeza kuti khalidwe lopempherera anzathu omwalira ndi lakalekale. Um, chifukwa ngakhale anthu amaopa imfa, ngakhale anthu amaona kuti timafa, komanso khalidwe lonena lokhulupirira kunena kuti Moyo suthera pa imfa, it's almost universal, uh, inde ena alipo ochepa amati eh, munthu umamwalira u- ukangomwalira watha but this pr- uh, belief in kuti moyo umapitirira it's almost universal chimene chimavuta nchongonena kuti we are not sure kuti kodino after death what happens Okay. ndiye m- zopempherera akufazo zili ndi ma basis even mu mu bible 2 amakabeyo abambo apaso anafotokoza

Chabwino. Mundiuzire kwa anzanga amene ali pansi kuti yayi uh, achite bwino chani ngakhale imi- iyi anthu samayipanga connect komano ena kuyipanga connect so we have so many stories ngakhale m'baibulo zotisonyezera kuti um, Chabwino. kupempherera anthu akufa ndi chinthu chonena kuti ngakhale m'baibulo chilimo ngakhale ma practices a khristu oyamba komanso uh, pa nkhani ya zitsanzo ngati zimene zinaperekedwa zija Bambo Lois Chikani.
Funso ndi limenelo.
ayankha are you satisfied ya eh, mwina ndingoonjezaponso kuti mm, mm, chifundo cha mulungu kapena tinene kuti mulungu picture ya mulungu timayitenga knowledge ya mulungu timayitenga kwambiri kuchokera kwa zimene ambuye yesu ananena chabwino Eh, ngati munthu sakhulupirira za ambuye yesu ndiye kuti basi has no knowledge of god ayitenga kuti Mhm. chifukwa knowledge ya mulungu timayitenga kuchokera kwa ambuye yesu ambuye yesu sitinaone koma we, we believe we trust zimene ananena kusiyira anthu ena so zimene ambuye yesu ananena anachita zonsezo zimatipanga lead kuti tione kuti oh ndiye kuti tingathe kumapemphererana chifukwa timaona mmoyo wa ambuye yesu anthu ena akubwera kwa ambuye yesu kudzapempha on behalf of other people Ambuye, mukamchiritsire mwana wanga. Mukamchiritsire wantchito wanga. Mka analandira uthenga kuti mpongozi wa Petulo akudwala. Ananyamuka ulendo mpaka anakamchiritsa. Kunabwera anthu folo pamachira nkunyamula munthu amene sitinamve mawu ake akuti aku- ananena chani akuti anali opuwala anamnyamula kupita naye kwa ambuye yesu ambuye yesu nkumchiritsa so mm. zonsezo zimatipatsa chithunzithunzi cha mulungu now I wanted to come to issue ya kuti nthawi zina e, timalankhula za mulungu mwa umunthu e, pamenepo ndi pamene mwina pena pena tima- timadzikola tokha timalankhula za mulungu mwa umunthu e, kuti munafunsa funso kuti "Ah, mulungu angakhululukire anthu amene ah, mulunguyo ali ngati munthu kuti basi uyu inu ayi Aw- Inu- akoma awa awa, mulungu ayi amanimana nyama ngati kwathu Mulungu- kumangoni kuja ungokumana nyama Nishu. sindidzakukhululukiranso so mulungu mulungu sangapange mulungu ndi wachifundo chonse is full of mercy chabwino Eh, m- mulungu alibe mangawa ni munthu uyi oho kuti mulungu a- akulangani mulungu timatero timalankhula mwa umunthu oho kwa mulungu is not like that chabwino mulungu is all merciful basi chabwino ndikuti ngati eh, chim- chilichonse chimene mulungu anachipanga yekha Mhm. eh, anachipanga mwachikondi chabwino eh, akakhala anthu tinalengedwa ndi iyeyo we go back kwa iyeyo chabwino
mungatipatsireko pano tsopano pa nthawi ino eh, kuti kodi mpingo umaphunzitsa chiyani pa nkhani ya imfa

how pray for them apatseni masakramenti amene akufa akunenapo zakuti imfa imfa is the last enemy of man and woman okay ehe in fact chimene anthu ambiri timachiopa mm. of all everything nkufa oh yeah timaopa kufa koma kunenanso katekisimu kuti Imfa ndi khomo lolowera kwa Mulungu. Chifukwa chake tinena kuti tsono imfa tinena kuti chabwino chisoni chimenecho koma we have to celebrate. Eh, ultimately we have to celebrate chifukwa tiko- tuka- tsopano tukalowa kumene tuyenera kukalowako ku moyo osatha kumene timayimba nyimbo kulibe matenda kulibe maliro kulibe usiwa kulibe chilichonse chovuta zonse nzabwino Ulekeranji kusangalala?
Chabwino. Tsono pamenepo akuyenera kusangalala ndani? Otsala kapena omwalira? Omwalira. Nanga si wapeza chimene amafuna ndi amene akupita. Ndiye kuti iyeyo wasangalala kale. Oho. Eh, ife tsopano chifukwa cha chikhulupiriro chathu tiyeni tikondwere kuti mnzathu walandiranso walandira zabwino zimene nafenso kutsogoloko tikalandire. Chabwino.
chifukwa chaketu anthu enatu amanena kuti celebrate munthu wamwalira eh? yeah. eh, celebrating life mm. celebrating mm. life komano eh, pa celebrating life eh, ndimaona pamagawidwa ndithu amapezeka ena kuti ah no eh, our gogo 95 no we are celebrating mm. his life or her life mm. koma wina mwina wapita cha ma 32 mu but no we can't celebrate his life he never sanapeze sanakhale mu now ndiye kuti tiyenera kuti tipa Utani tiyenera kuti ti- tigwirizanitse tsopano ndi kufuna kwa mulungu pamenepo Chabwino. e, chifukwa e, no matter what amene watisiya watisiya ife tilibe mphamvu tsopano e, chimene ting final chimene tingapange n'kunena kuti ambuye kufuna kwanu kuchitidwe then we join with the angels celebrating basi Okay. chifukwa amanena kuti angelo amakondwera pa imfa ya munthu woyera Mm. now if we, we, we have prayed for munthuyo munthuyo tampempherera eh, we believe kuti mulungu amulandira ali pamaso pa, pa mulungu akuimba ndi oyera why, why should we be sad
i think eh, nkhani ndi yakuti uh, mulungu amamulenga wina aliyense ndi cholinga so u- kuti kaya munthu moyo wake uthera pati eh, we should always connect we should always have that in mind kuti aliyense amalengedwa ndi uh, cholinga chimene mulungu anali nacho and then ife- ifeyo kwathu ndi kuchita kufuna kwa mulungu komanso kuvone- kuvomera chifu- chifuniro chake but we also must understand kuti uh, mawu a mulungu amatiwuza kuti mu- mulungu atalenga munthu anamulenga kuti akhale woyera komanso akhale ndi moyo wamuyaya ku munda wa, wa getsemani wa eden uh, mulungu analenga munthu kuti akhale naye mpaka muyaya koma vuto linabwera chifukwa cha kuchimwa uh, tchimo la makolo athu adamu limene linabweretsa imfatu ndi chifukwa chakeno nkhani yonse ya mulunguno kuti anapanga uh, plan yoona kuti "Ah, munthu uyu ndayambana naye koma ine ndine chifundo ndiye nditani ndithe kumubwezeretsa koma pano poti ndinampatsa ufulu athe uh, kufuna yekha kubwereranso kwa ine okay. ndi chifukwa chake anadzabweretsano ambuye yesu ajano kutino eh, amene athe kukhulupirirano iyeyo atheno kubwereranso ku the original plan imene anali nayo mulungu kuti akhale ndi mulungu so those who will accept you know this will certainly go back kwa mulungu okay. to be holy and also to have eternal life so i think izizi zimene uh, tiyenera kukhala nazo ngakhale kuti imfa inatibwerera chifukwa cha tchimo lija ndi yosakhala bwino imatichititsa mantha but we have to accept it as part of humanity tikabwera ku moyo wathu wa ngati eh, ti- titati tikhale ngati ma- malembo oyera tayika koma tingotenga kuti imfayo eh, uh, this is now like ill go like into philosophy kuti monga socrates eti zimene amafotokoza because socrates ndi munthu mmodzi amene imfayo amadabwitsa kuti anayitenga kuti si chinthu choopsa yayi okay. I think father akumukumbukira kuti ndi uja anamwetsedwa ujeni yeah he was forced to drink poison, eh, poison.
hemlock. Ifo ati amawachita corrupt anyamata socrates anali mmodzi wa ma great greek philosophers amene amaphuzi anaphunzitsa ngakhale anthu ena otchuka a philosophy monga aristotle plato kapena plato ena amatero anaphunzitsidwa ndi iyeyo komano chifukwa choti angamaphunzitsa achinyamata amangomulondola kuti atsogoleri a mu mzinda sanasangalale naye anamu anamupanga death sentence yoti amwe poison otchedwa hemlock he drank it freely koma before that ankaphunzisanso about death Eh, ndiye ankakamba zonena kuti death ine mmene ndimayionera its part of human nature chifukwa munthu ukamwa- ukabadwa umamwalira I th- this is not connecting anything to christianity chabwino tisanati eh. ndiye amangonena kuti "Ah, komano ukamwalira ukamwalira sudziwa kuti kuku kuli chani koma it's, what is obvious is kuti it's part of human nature ndiyeno munthu iwe udziwopa kuti ukamwalirapo ukuku ukukhala bwanji chifukwa choti you don't know kuti zikhala chifukwa chachikulu kuti chimene chima- chimachitika kuti munthu aope imfa pali zinthu mwina tikhoza kunena zitatu pali mantha onena kuti ndeno mmene ndikukhalira pano moyo ndeno ndife kodi zizakhala bwanji fear of non existence kodi panopo ndili ndi galimoto ndili ndi mkazi ndi wana Ah, ndizisiye zizakhala bwanji mwaona eti? komanso kodi ndikamwalira panopo ndima- ndimakhala umadya phala udya nkhwani kodi ino ndiye ndikamwalira ndizikakhala moyo wa mtundu wa- these are simple issues zimene zimapangitsa anthu kuopa imfa ndeno socrates amanena mukuopa zinthu zimene inuyo ukukutsogolo simukudziwa kumene mukuchokeranso simukudziwa kuti musanabadwe munali kuti eh, mwina nkutheka kuti ukamwalirapo ndiye the greatest uh, chinthu chapamwamba chimeneno chikuthandizire kupita uko the why should fear death amatero socrates chabwino ineyo iye amati ine i don't fear death because of that because i know it as a part of human nature and because of that ni- mwina ndikuganiza kuti that is part of kumeneko kwakukulu kwakuya kumene ndiyenera kuti moyo wanga Ndingafike. upite Eh, Chabwino. yeah, po- eh, socrates ananenako zinthu zingapo I, I recorded them amanena kuti eh, osaopa imfa eh, kutha kwa moyo osaopa ayi akuti ndi mwayi umenewo wokhala ndi ena amene anatsogolako kale I- so you- i think i- mmene akulankhula ngati kuti he was a believer Okay. eh, as if, but he was a philosopher pure philosopher Yeah. eh, koma ndi zimene akulankhula zindoti zikugwirizana philosophy reasoning ikugwirizana ndi ndi chikhulupiriro Sure. do not fear the end of life it is an opportunity to be with those who have gone before us Okay. akunena kuti

ndoti palibe salotanso Wasiya wakufa kuganiza. malota kapena mwi Ah, kaya. sitidziwa kapena akadanena amene Zokaikitsa. chabwino Ndiye pa nthawi ino ndimafuna I would be of good cheer about death akupitiriza kuti osaopa osaopa Imfa. eh, chabwino ayi tithokoze kwambiri potipatsira zimenezi koma pali nkhani imodzi imene timalize nayo nkhani ya chiphunzitso cha mpingo ndi nkhani ya purgatory eh, purigatoriyo eh, imene tikapanda ikamba apa sitithandiza komanso sitithandiza anthu ambiri yayi purgatory ndi chikhulupiriro chathu zili pati? Pali zotani zimene mpingo umaphunzitsa pa nkhani ya imfa pambuyo pa moyo umenewo wachoka? ok uh, za purigatoriyo amene uh, ali anachita mwayi kuti ali ndi katikisimu angathe kutenga katikisimu awo eh, pa 1030 kumapita kutsogoloko uh, lija tibwererenso kuti vuto lathu eh, tima timapanga timatenga za mulungu eh, timaziika mu munthu kuti tizimvako otherwise sitingamvedi za mulungu kuti tizi tizikhalemo in the realm or in the realm of god we can't understand anything chifukwa chake tima- timatengako zimene timachita ife kuchita attribute kuza mulungu kuti zikhale ngati tikumvako mwa ndiye amanena analogy pali mawu oti analogy ehe kuti eh, chikondi, chikondi mulungu amandikonda then unaona kuti ah, ah, ah, mama amandikonda Wa- zisiyana bwanji chikondi cha mulungu pa iweyo ndi chikondi cha amayi ako pa iweyo zisiyana bwa so it's, it's difficult koma nzosiyana kwambiri chikondi cha mulungu pa ine ndi chikondi cha mama pa ine nzosiyana kwambiri koma timagwisa ntchito chimodzimodzi ndi apo pamabwera mawu oti analogy Chabwino. Eh, kuti timagwisa ntchito mawu amene timagwisa ntchito ku anthu kupitisa kwa mulungu mwa analogy sikuti si- zimafanana ayi sizingafanane Chabwino. kuti tikanoti mkwiyo wa mulungu mkwiyo wa mama zosiyana bwa ndiye ponoti is analogy now eh, in short ndifotokoze za purgatorio tikamanena za purgatorio mistake ina imene timapanga timaganiza kuti ndi malo chabwino e, kuti ku- ku- ku- kwina kwake kwa ku- ku- ku purgatorio kapena ku, ku jahena ndiye kuti kumalo Mhm. e, kumene kuli anthu kuli chani kaya ku jahena kuli moto kuli mphutsi kuli chani ngati malo purgatorio ndi malo mawu amene amachokera ku chilatini pu purgare purge is to purify nde tanthauzo la, la purgatory purif- purify nde Kuye- kuyeretsa eh, nkuyeretsa nde tanthauzo lake so it could be oh yeah to, I- to, to, to, to say it ngono kuti it's like I a think, I state think of- pachichewa tilibe mawu enieni a kuye- a pu- pu- to purify pa chingerezi I think pali kuyeretsa it's not Kuyeretsa really- nzosiyana ndi- nzosiyana ndi purification Purify. koma ku- kuchipanga chinthu chimene chinali chosakhala bwino kapena chakuda chifikire ku kwabwino that process nde to purify kapena yeah so eh, eh, tinganene kuti purgatorio is like eh, a process of being purified and who purifies ndi mulungu chabwino So katekisimu akunena kuti munthu amene amakhulupirira Chauta even woyera amene amene ndi woyera amakhulupirira Chauta koma ni- anali anthu they had their own issues eh, ngakhale kangachepe anali na tinatake tima issues tinatake timene eh, pakatekisimu wachikatolika sangapite pamaso pa mulungu ndi zimenezo ndiye kuti chimene amachita choyamba mulungu nkumpanga purify zimenezo kumtsuka ehe so that process is purgatorio si malo ayi it is a state State of kapena yeah where you are being purified cleaned tinganene m'lay language you are being cleaned to meet god sam um, nkhani ya ujeni ya imeneyi ikuti ibweretseranso poyamba ku nkhani ya mfundo yonena kuti ndi mzimu uti umene umakhala purifiedwo eh, si- si munthu osati thupi lanuli osati eh. thupi eh.
kuti lili ndi tsitsi lambiri likakhala purified kapena tsitsi loyera Kuli kapena fumbi ndiwe kapena.
chiduntuntu kapena ndiwe kaujeni you be purified no it's, a, it's the soul that is going to be Mzimu.
the transport, does transformed body ndi mzimu wako now izi zikundibwe- zikundibweretseranso kuti ndikambepo zonena kuti Pali chiphunzitso cha mpingo kuti tili ndi machimo a mitundu pawiri, machimo odzetsa imfa ndi machimo osadzetsa imfa, mortal sins and venial sins. Ndiye mortal sins, machimo odzetsa imfa, ndi machimo amene eh, ukalowa kupita ku purgatorioko akuti zimakhala zovuta ndithu kuti uyu- utulukeko ndiye ndi machimo monga aja ali m'malamulo a mulungu aja usaphe usabe aja alipo 10 komanso akuti tchimo la mzimu woyera you know, limene lili m'malembo oyera but we, we have also venial sins zimene abambo amanena machimo osadzetsa imfa amene ndi machimo amene Ah, kawiri kawiri timachita pa tsiku tu munthu aliyense amapezeka kuti wapanga machimo amene ko kambirimbiri mwachitsanzo kuti ukuyenda ukuona ndithu kuti nzako galimoto yamphwera tayala uli ndi jeki sunamuyimire that's a sin
Okay.
yeah we do that every day Ta- ka- kambirimbiri agogo wakwera nawo mbasi kapena amayi oyembekezera akuvutikira kuti akhale pa mpando mbasi iwe you are having a seat you don't offer them machimo aja ati mwina amati machimo amene timachita pa kusachita zoyenera we do those things kambirimbiri pali machimo ena jelasi ina yake ija kuti mchimwene wangayu ayi akuchita bwino anthu akumuyamikira you have that kind of thing but uh, it's not nice it's not necessary and it's not good you don't have to envy your brother amayi iye akuyamikira bwanji mng'ono wanga and yet your brother is doing well or your sister is doing well that's a sin we have so many types of sins that's why mpingo umanena kuti tikapita ku misa ngati uli ndi tchimo lodzetsa imfa limene that one will bring you to, to, to hell lilape ukalape ndipo ngati wabwera ku misa usalandire ukalistia koma ngati uli ndi machimo amene osadzetsa imfa nchifukwa chakeno kumapemphero kwa misa kuja kuli timati uh, ku- uh, kulapa kudzikonzekeretsa ndikuulula ambuye mutichitire chisoni its for those who have venial sins so people amene amakhala ku purgatorio nkutulukako kumene kuchako bwinobwino ambi- ambiri ndi amenewo amene ali makhala ndi machimo osadzetsa imfa but they cannot meet god without being purified because god is holy sangakumane ndi mulungu asanatsukidwe asanayeretsedwe Asanayeretsedwe, yeah. Ehe, ndiye mu purigatori ndi eh, nthawi kapena mwa- mutero kuti eh, ndi

kuyeretsa kuthandizira kuti mulungu Eh, kuti chauta alandire. tabwera ndi uyu awalandire msanga mene amachitira wanthu kubwera ndi munthu kwa ambuye yesu Mhm. Ah, ambuye uyu chabwino sakumva mchiritseni Chabwino. ambuye nkumchiritsa chabwino tithokoze kwambiri kuti eh, tamva kwambiri chiphunzitso cha mpingo ndipo tikhale tikumva programu ikupitirira pali nyimbo yapa adayimba anzathu a st patrick's choir 1 komanso uh, a st pius akuti landirani

akuti landirani moyo wanga ikukufikani programu iyi ya catholic perspective pamene tikukamba nkhani tikukamba nkhani yokhudzana ndi imfa chiphunzitso cha mpingo ndiye mmene timalekeza eh, kuti tilowe chigawo chino tsopano eh, matero kuti tsopano chiphunzitso cha mpingo chili pamenepo ndiye kuti akatolika ambiri ochuluka adamva ndi kudziwa za imfa komanso monganso mwakambira za eh, uyu uh, philosopher uh, socrates amene mukuti mwina sanali wokhulupirira koma waphunzitsanso anthu ambiri ndiyeti anthu ochuluka kwambiri akudziwa zoti kuli imfa koma mmene timakhalira pano pa dziko timakhala ngati kuti kulibe imfa mwina vuto nkumakhala chiyani Timakhala ngati kuti tidzakhalapo mpaka muyaya. Bambo Chikanya. Mhm.
Socrates uh, pa Chigiriki Yeah, Chigiriki Socrates.
timawerenga songa Yeah, tichichewa. chichewa, Oh.
eh.
Socrates ananenanso kuti death may be the greatest of all human blessings. Mhm. Uh, koma anthu timakhala pa dziko lapansi nkuyiwala kuti tidzafa and mwinanso si- si- kawirikawiri sitikonda kupanga discuss za imfa Okay. ayi sitikamba manena maplani chani zina koma maplani a imfa ayi why that's the question Chabwino.
eh, mwina zokoma za dziko lapansi kuti ah, tsono eh, zi- tizinena za imfa pano zokoma zonsezi aya zisiyeni za imfa andi kuti munthu uzikamba za imfa kuno ndiwe mfiti Ra- eh, inu mukhutamba kuti muzikamba zokoma za imfa pano yeah. so koma its a fact of life It's a fact of life.
imfa ilipo Mhm. ilipo ili pakati pathu Mhm. Eh, tikukhala nayo chifukwa every day akupita anthu Chabwino.
zimene ziti- zi- zi- zizitikumbutsa kuti aa kode tiku- tikupita kumaliro nthawi zonse tikupita kumaliro so uh, tisaganize kuti be poti mza- mza- mzanga wapita mzake zozo usaganize kuti iweyo ukhoza kupita eh, uganize kuti ayi ne ndilipo Ah, yayi ukhoza kukhala mawa ndiwe so mwina zokoma za dziko lapansi zimatipangitsa kuti kuiwala tiiwale za imfa kuti kuli imfa ukamva wina unena za imfa usukondwa nazo ehe so mwina ti tisaiwale chabwino tisaiwale zisatiiwalitse eh, zoko- zokoma zisatiiwalitse zizingotikumbutsa chabwino Eh. e, pafunso lomweli bambo chizule mwina nkutheka muli ndi ayi ah, china ndi ujeni ndi kusafuna kuvomereza choona chimene chilipo chokuti tonse tidzafa and polingana ndi experience yathu basi aliyense amafa sapitirira anthu 120 years 150 ayi ukakhalitsa kwambiri ndiye kuti mwina 100 yo Eh, 100 iyi mwinanso 100 kuti ufike Mm, ndiye kuti Right, ndoti pachena. ayi, ndi mulungu anakukomera mtima Chabwino. so wa- amanena kuti one of the uh, greatest kutinenetsa kuti mulungu amakomera mtima amene afa Inde. mulungu wakonda ife Mulungu tinawakonda wakondetsetsa. eh, mulungu koma wakondetsetsa ndikunena za moyo unowu anthu amaona ngati kuti Mulungu wakonda ukakhalitsa moyo wapansi pano kuti mulungu wakonda ndi wakula wakondetsetsa Eh, so Chabwino. anyway ndikuyankhula in a limited that limited and coded sense kuti chabwino m- ukakhalitsa pa dziko pano uh, kuti mulungu wakukonda but it doesn't mean Okay, like that okay. yeah so kuti ukakhalitsa ndi tha- those years but i wanted to emphasize kuti one greatest reality ndi yonena kuti tidzatani tonse tidzafa palibe amene munthu saafa aliyense amafa chabwino kaya ndiwe papa kaya ndiwe bishop kaya ndiwe president kaya ndiwe chani kaya ndiwe chani olo akuti ena amakakhwimira kuti asafe msanga a- a- adziwola ndi mphutsi uku akudwala koma amafabe Oho. so it's a, it- that's the only truth iri padziko lapansi and greatest Imene- reality Okay. zinazi tikhoza kumangoti ah, sam mwina adzalemera kapena adzakwatira izo zitha kuchitika kusachitika koma one thing what we are sure of adzafa udzafa inenso ndidzafanso Oho. eh, ife ndi bambo wa ma- manda athu ali pa Likuni apa Oho. another thing pa Likuni Sam, another thing about death kuti aliyense adzafa kutani Ambuye Yesu Ambuye Yesu ana- anakadzutsa amadzutsa anthu akufa Mhm. anakadzutsa munthu atakhala m'manda masi- masiku folo Mm. lazaro Mm. atamudzutsa tinene kuti sanafenso Ah, kulibe pano a lazaro anafa anafanso Eh, kulibe so the point ya Alazaro kumdzutsa ena alipo munthu ndi ena.
ambuye Yesu sikuti anamuuza kuti basi sukafanso aa Mhm. panali maphunzitso padera nthawi imeneyo so the the point i'm driving at is kuti denial ya this truth yoti tidzafa Chabwino. people would like to deny kuti tidzafa kotero kuti ukafuna kuyankhula even una kuti akuluakulu tiyeni tiyankhule eh, zikuti mm, tikonzekera bwanji zakufa kapena munthu akamadwala m'bale wathu kuti akamwalira ameneyu zikhala bwanji hey, why are you talking about that no, no, no, akuyenera stop it. kuchira olo mmene ndinayankhulira muja kuti ine ndi bambo wa manda athu ali kulikuni Eh. tikadzamwalira katiika kumeneko Mwina Chani bambo people- sanakondwere nazo. mwina ena mwina iwo akuli iwo asanga asangakwiye Was mmati eh kulikuni. Eh, kulikuni kudzakhala mwambo wamba tendiko Wapanda wacha. agogo wanu but it's a truth Yeah. Chabwino. And the- Ndiye that- eh.
ti- tichite bwanji kukhala pa dziko ah, lonena kuti tikuzindikira kuti tidzafa koma zimene zikuchitika zimakhala ngati sitidziwa kuti tidzafa mother teresa ananena kuti death is the most decisive moment in human life why not prepare for it U- tikama munthu ukamapita ku nyumba you, you, are, you are happy going home Mm. tikapita ku school ana a school apita ku school they look forward to going back home teresa kunena kuti death is going back home to the father so kupita kunyumba is something nice Chabwino. something beautiful koma kunoti let's prepare for this going back home okay Eh, so zimene tinochita tisaope tisakane ndinayo ija ayi koma what we should do is prepare preparation zimene akunenanso uyu eh, philosopher uyu Mm. eh, akuti the difficult the difficulty my friends is not in avoiding death but in avoiding unrighteousness eh, ndiye pali vuto pamenepa kuti ti- tipewe choyipa ndiye zikutivuta not avoiding death eh, koma kuti tipe for you can't avoid it koma kuti tipewe choyipa ndiye zi- zikutivuta pamenepo ndi pamene ndimabwera mwina amene watithandiza kwambiri eh, ndi socrates yemweyo kapena socrates yes aha socrates Yeah. oh, ife ndi socrates Ah, simukulakwitsa kwenikweni Ita mwachizungu. chizungu it's socrates Chabwino. greek Eh, socrates so eh, ku- kupewa choyipa ndi kumene kuli vuto la dziko zimene lapansi. zikutivuta ndi zimenezo kupewa choyipa ndiye zikutivuta tili mmavuto a corruption tili mmavuto a kuponderezana tili mmavuto a umphawi. Ukuchita kuona kuti kuchipatala anthu akumwalira mankhwala kulibe iweyo kuwononga makobidi oti akagule mankhwala ukuchita kuona you can't avoid that you, you fail to avoid kuchita corruption pamenepo so i think eh, pafunso lako samu kuti kodi ti- titani ife anthu tikukhala kuti ngati kuti sitikutani sitikudziwa kuti tidzafa i think one thing imene Ineyo nditha kupanga apilu kwa anthu ndi imene kuti tidzikumbukira nthawi zonse kuti tidzafa let us remember that that's the first thing and this one should now itipangitse kuti no ifeyo no tithe no kukonzekera imfa yathu imfayo uh, idzakhale yabwino you can even be praying for a good death death imatitenga mosiyanasiyana utha kumira m'madzi ukhoza kugwa pa parachuti utha kuombana ndi munthu pa msewu atha kukuombera atha kukubaya anthu osiyanasiyana kapena kudwala ndi so many other ways komano Its also good to pray for a good death kuti you know chifukwatu china chimene anthu amaopera death iso mwina sindinachinene ndangokamba za denial ndikuti process yakufa nthawi zambiri imakhala yowawa and people are like ah ndikapange go through that uh, ngati ine ndimaganizira imfa yo- yofa mmadzi i don't like that one kuti ndidzafe imeneyo pamoto koma yapamoto so i just want to mina ndidzangodwala uma pang'ono Eh, or ungofera kutulo Eh, so that, that's another thing that i- eh? yeah ndandikuvote that's another thing that i- makes people to fear chabwino the process of dying nthawi zambiri sikhala yabwino eh, ndeno uh, anthu ti- tivomereze kuti tidzafa and once you do that it will help you to prepare the death I, I as a priest ndayendera ndimakha- nda- ndaona anthu ambiri akumwalira kuti ndapita kukadzodza akumwalira m'maso mwanga Eh, ineyo kuma even kuthandizira kuti munthu uja amwalire bwino you know and as christians we are always encouraged to do that to help you know those who are dying to die, to die well and to die in peace eh, komanso mwachikhulupiriro i see somebody is dying is happy i see somebody is dying akuoneka kuti iyi pali mavuto anthu amakhala osiyana chifukwa cha mmene anakonzekera imfa yawo ndiyeno zinthu zimene zingatithandize ku- kukonzekera poyamba ndi kuvomereza kuti you know we are going to die once you know that even when you, you, you, you, you, you get sick u- umatha kum- kumakonzekera nkuyitanitsa ana ako kuyitanitsa ndani eh, ndaonapo ine makolo akuitanitsa mwana akuona kuti ah mwina ndimwalira nkumawauza kuti "Ah, tsopano ploti ija musa na- ndaipanga chifukwa cha izi ndiye mu- musazagulitse wina ngati amene adzavutike adzakhala pamenepo munthu uja akunena kwa mwana wake while sick aku, he is trying to plan ndeno i- this brings me to your question chabwino how do we prepare death now m'moyo umene ndimakhalira choyambirira munthu ukamakhala i think eh, tiye tizi eh, let's think about eh, kutha kwa moyo wathu and then eh, tikhale ndi zimene tikufuna kuti ndikadzamwalira ndikufuna pa- padzachitike izi ngati uli mkhristu poyamba ukadzamwalira ufuna ukapite kwa, Mu- kwa mulungu ukakhale ndi mulungu ndiye kuti no ufunika mapemphero uzipemphera ufunika uh, uh, charity ufunikanso kuti no udzipanga zinthu ngati masakramenti chanchani zonse kuti no ukakamwalira iweyo ulendo wako ukakhale umenewo then wish also for what you want pansipa ngati uli ndi ana ufuna ana akatani mkazi wako aka- akatani pamaliro pako pakatani so this brings us to issues like will olonso mwamuna wako e akatani mwamuna ako sorry i was not gender, gender sensitive yankukhala kuti imafani mbali imodzi eh ngati nthawi zambiri ndeno ngati su, su, ulibe this in mind Eh. nde ndizija zoti no kaya ndi chikhalidwe chathu kaya ndi chizolowezi Ndiwo zoti adye anthu pamaliro pako palibe. Ah, Iweyo umakhale odya nyama ndi masoseji tsiku lililonse. Ya? Bokosi lako loti ukhalemo olo nyumba yoti maliro ako akachokeremo olo akatulukiremo palibe. We see this ine ndimapita ku maliro nthawi nthawi kuyikira kuyika kuyika anthu mmanda chani. You find awa anali abwana akuti akuti. I don't want to mention names. I can, if I mention names people will be shocked here. Yeah? aa kuti achina awa chi title chakuti aa sadakonzekere so when we prepare death tikonzekere za uzimu ndi moyo wathu omwewo ndi anthu otsala so anthu otsalawo nde brings us to nkhani ya ma will kuti no ukamwalira pasakhale mikangano ya anthu osiyanasiyana access to your issues like death certificate munthu tu anthu otsala aja sangakatenge makobidi kuntchito opanda death certificate opanda your national id opanda your se- marriage certificate eh, anthu amabisa zimene zijazo komano u- u- wa- wachitira bwanji anzako otsala ma title deeds ma, ma bank pro, ma, ujani, ma accounts and whatever those things must be or ngati if they are not there put a will The will will define and as many um, details are in the will it will help kuti even ukachoka zikhale bwino chifukwa you can have a, fu- a, good, a good funeral ceremony anthu akulemekeza chigulu chinadzaza stadium yonse koma after that anthu akungokangana kukhapana kumenyana it puts a very bad legacy on you okay. yeah so anthu society sidzakuona bwino komanso kaya mulungu aziti chani kuti munthu uyu kuchoka kwake ine ndinamukondetsetsa koma wabweretsa division ah kodi za mtundu wanji Chabwino. yes tithokoze kwambiri Tiimire kaye bambo Lozi pamene. tiimire pamenepo bambo Lozi Chikanya eh, timalize motani nkhani ya imfa koma ndi kakhalidwe kathu ngati anthu komanso ngati akhristu ah, imfa ilipo zimenezo ndiye tikudziwa tonse tidzafa ndipo tidzafa nthawi zosiyanasiyana koma tizi- tidziwe kuti tonse tidzafa the fact sitidziwa kuti tidzafa liti tidzafa nthawi yanji chimene chitipangitse kuti nthawi zonse tizikhala okonzeka Tiyeni tizikhala okonzeka nthawi zonse konzekera kwake kwina ndikumapemphera kumakhala moyo wabwino ndi anzathu kumatumikira kuntchito kumakhala wachilungamo bizinesi kumpingo kumachita zinthu zosonyezadi kuti munthuyu aku, akuzindikira kuti mposakhalitsa pa dziko lapansi Kwathu nkumwamba.
chabwino Yeah. tithokoze kwambiri bambo elias chizule ndakutsekerani kina kalikonse ayi koma kuti pamenepo titsindike anthu asamakwiye kunena kuti munthu akukamba za maliro basi ukuyana hata siyane munthu usamakamba za maliro ayi tiyeni tisinthe zimene zimene zingathandize kukonzekera bwino moyo wakumwamba ngakhalenso kuti tikadzafa moyo wapansi panopa kwa ife ndi kwa anthu otsala pa tsikulo udzakhale bwanji taonapo anthu pamaliro pawo anthu akugenda olo kaya kukutenga kungokuponya m'manda muja its because you didn't prepare well yeah so let us um, tikhaletu anthu onena kuti let's accept death as part of us and and and tisama- tisamaletsane kukamba za maliro za imfa ya wina aliyense planning ya nkhani imeneyo kaya mwina ndi mamuna ndi mkazi inuyo ndi akazi anu muzitha kukambirana kodi nditati ndamwalira ah, tikufuna chani this will make you even ku- kukakhala ndi mainsurance ya ana aja chani chani but if you, you can't talk about this you can't have funeral insurance you can't have life insurance you can't have because ukuona ngati sudzafa koma sooner or later udzamwalira ndipo kenaka udzavutitsa abale, mpingo kapena anthu osalakwa. Akuti zoona kuti azimayi ambiri amene ali pa banja amaganiza kuti akayambe kumwalira ndi mzibambo? mukundifunsa bambo Eh, kapena ndifunsa. mukufotokoza Ndifunsa.
oh kukhala ngati Azimayi ati amatero kukhala ngati kuti akayambire ndi abambo.
Akuti Eh, akamakambirana.
ambiri, eh, ama- amatero. Tsono Koma- mutisiya- Ufuna- ufuna mutisiya- udzandivutitse udzandisiya nchiyani ine Yeah, of course ujeni mafacts akuonetsanso kuti anthu apabanja amayamba kumwalira ndi azibambo kwambiri mwawerenga kuti mafacts ayo mauja research imene yachitidwa kokangapo konse ikusonyeza choncho ndithu azibambo ndi amene amayambira sizikutanthauza kuti no zimatero nthawi zonse ayi Oh. eh, komano

Eh, tizakamba Yeah. Tizakamba. ehe ndiye tidzakambirana next topic i think it Eh, ends santomiki zina zokhuza imfa tidzakamba yeah ehe Yeah. chabwino iyayi omvera pamenepa ndiye pamapeto penipeni pa programu yathu ya catholic perspective lero imene timakambirana nkhani ya imfa molingana ndi nyengo imene talowa mu mpingo wa katolika muno mu archdiocese ya lilongwe ine ndi sam k koma ndinali ndi bambo louis chikanya komanso bambo elias chizule amene ndithu anabwera ndi kufotokoza chiphunzitso cha mpingo pa nkhani ya imfa, zina zodzidzimutsa, koma mwavomera kuti zikambidwe ndipo bambo Elias Chizule anena kuti iyayi tiyeni tizivomera tizikamba, tiyeni tikonzekere tsiku la kufa kwathu kuti kodi tidzasiya bwanji otsala komanso kodi ifeyo tidzalowera kuti tikadzamaliza moyo umenewu. Mpaka sabata ya mawa pamene tidzabwerenso ndi program ina ya Catholic Perspective ndikuti zikomo kwambiri pitilizani kutsatila Radio Alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu 97.1 MHz FM komanso 103.0 MHz FM komanso tikupezeka pa www. radioalinafe. com ngakhalenso pa YouTube nthokoze kwambiri.